Salut les amis. Bi vidéo kɔnɔ an bɛna kuma coronavirus de kan. Coronavirus ne tɛna a f'i ɲɛna n k'i k'i tɛgɛ ko n tɛna a f'i ɲɛna n k'i ka masiki don i nun na n tɛna a f'i ɲɛna n k'i ka jama jɛrɛ yɔrɔ la taga dabila parce que i b'olu kɛla ka ban mɛ n bɛna a f'i ɲɛna coronavirus yɛrɛ a bɛ kɛlɛ cogo min na jamana kɔnɔ ani coronavirus in fɛɛrɛbolo jumɛnw bɛ se ka bila sen kan walasa a kɔlɔlɔ ani a degun o bɛ dɔgɔya anw ka faso maliba kɔnɔ cogo min na nin video in mana ban i b'a faamu jamana tɔw kɛlen ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan walasa ka coronavirus in kɛlɛ u y'a kɛ kun min na ani anw ka jamana an ye fɛɛrɛ min bila sen kan ani an ka kan ka min bila sen kan walasa coronavirus in an bɛ se ka dankari a la cogo min na donc nin video in bɛna kuma o de kan donc ni video in diyar'i ye kana ɲinɛ i b'a partager walasa mɔgɔ caman bɛ bɔ an ka kibaruyaw kalama coronavirus ma jamana to yen a ye jamana bɛɛ minɛ k'o sabu kɛ a sɔrɔ cogo ye k'o sabu kɛ jamanaw dondonnen don ɲɔgɔn na mɔgɔ ma kisi koronavirisi ma dɔw de y'a sɔrɔ dɔw ɲɛ mɛ k'a fɔ ko jamana kisira a ma jamana foyi ma kisi koronavirisi ma o sababu de la koronavirisi bana suguya ninnu a man ca kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ parce que siyansi developelen don kosɛbɛ mɛ koronavirisi bana suguya ninnu kɛlɛcogo fila de b'a la kɛlɛcogo fɔlɔ o ye vaccination ye vaccination ni anw b'a fɔ o ma ko boloci boloci kun ye walasa fɔlɔ bana bana tɛ se i la u bɛ pɔsɔnɛ don i fari la ni bana donn'i fari la a bɛ bana kɛlɛ bana tɛ se i la boloci kun filanan o ye walasa ni bana in y'e minɛ e tɛ se ka a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ parce que bana b'i jɔ de bana tɛ sa bana b'i jɔ cogo di ni a ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ bon coronavirus bana an bɛ wagati min na i komi bi vaccination ko t'a la parce que fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ vaccination t'a la komi diɲɛ laban banaba ninnu bɛɛ kɛlɛcogo fila de b'a la vaccination ani filanan o ye ala yɛrɛ bɛ an farikolo jo don walasa bana bɛ don i fari la ka bɔ ka sɔrɔ a ma baasi k'i la bana donn'i fari la ka bɔ e mana kɛnɛya o cogo la ka sɔrɔ bana ma se ka foyi k'e la e fana e tɛ se ka bana in yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ tugun wa a ka ca a la fɛ hali ni bana in y'i minɛ tugun a tɛ se ka foyi k'i la donc ni bana ma mɔgɔ sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min b'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ a bɛ se mɔgɔ min na bana bi jɔ donc a kɛra vaccination ye o a kɛra boloci ye o walasa bana ka jɔ il faut que kɛmɛ kɛmɛ sarada la au moins bi wolonwula ni duuru ɲɔgɔn o mɔgɔw donc soit u bɛɛ bolo ka ci ou bien bana k'u bɛɛ sɔrɔ u ka kɛnɛya coronavirus in komi vaccin t'a la a bɛ se ka a fɔ n ko eh, solution filanan ye o ye ni bana ka don ka mɔgɔw jo don ka sɔrɔ ka bɔ i fari la ka sɔrɔ a ma baasi k'i la an bɛ se ka nka an bɛ taa ni o taabolo ye taabolo in kɔlɔlɔ belebeleba de b'o la o kɔlɔlɔ belebeleba ye mun ye coronavirus mana mɔgɔw minɛ an tɛ se k'a furakɛ donc komi fura t'a la a mɔgɔ sata ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ sata ka ca bana dun a yɛlɛmali ka teli donc bana yɛlɛmali ka teli mɔgɔ sata ka ca o siratigɛ de la diɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko ni coronavirus n'an y'a to yen n ko fo bɛɛ farikolo ka jɔ don n ko a su caya o tɛ bɔ foyi fɛ o de la anglɛw ka ɲininikɛ soba dɔ bɛ yen ko eh, imperial college olu ye jamanaw dɛmɛ u ye diɲɛ dɛmɛ jateminɛw kɛ jamana bɛɛ diɲɛ jamana sɔbɛlaman bɛɛ b'i sinsin olu ka jateminɛ ninnu kan ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min bɛ a to coronavirus a kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya i ka jamana kɔnɔdenw ma yanni fura bɛ sɔrɔ a la yanni vaccin bɛ sɔrɔ walasa bɛɛ bɛ se ka vacciner donc ko coronavirus bana in a ye diɲɛ minɛ donc a kɛlen ka diɲɛ minɛ diɲɛ mɔgɔw n y'a f'i ɲɛna cogo min na olu ye stratégie filanan de bila sen kan komi vaccin t'a la donc stratégie filanan o ye jumɛn ye bana a bɛ mɔgɔw minɛ u bɛ kɛnɛya u yɛrɛ ma n'u kɛnɛyara ni kɛnɛyata sera kɛmɛ kɛmɛ sarada la bi wolonwula ni duuru ma bana bɛ jɔ a yɛrɛ ma mais u y'a ye k'a fɔ ko bana a ka mɔgɔ fagata bɛ ka caya kosɛbɛ parce que olu tun b'o kɛ i bɛ mɔgɔw to yen u ka yaala donc ni minnu bana ye minnu eh, piripago minnu ta mana juguya minnu farikolo mana dɛsɛ a la parce que bɛɛ farikolo tɛ s'a la donc minnu farikolo mana dɛsɛ a la donc u b'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la k'olu furakɛ diɲɛ mɔgɔw ye a daminɛ ni o de ye bon u y'a daminɛ n'o ye parce que u tun m'a dɔn ko bana in bɛ yɛlɛma joona joona joona donc u tun m'a jateminɛ k'a fɔ ko bana in ko a bɛ se ka caya wagatinin kelen wa ko bana in mɔgɔ fagata ka teli ni a bɛ se mɔgɔ minnu na u ye mɔgɔw to yen u nana déborder donc u debordera parce que banabagatɔ cayara ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ banalen cayara donc minnu farikolo ma s'a kɔrɔ o de jama cayara kosɛbɛ donc su koɲa nana caya donc su koɲa cayalen komi tubabuw olu sere b'olu la u b'u ka dɔgɔtɔrɔsow hakɛ dɔn u b'a dɔn u bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min tɔpɔtɔ u b'a dɔn bana bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min faga wagati min kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ ko ni u tora o cogo la ten ko fura tɛna sɔrɔ a la k'u ka jamana kɔnɔdenw bɛ ban o de la u y'a ɲini ka bana lajɔ u bɛ bana lajɔ cogo di bana a bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ o ye hadamaden de ye hadamaden mana tiso bana b'i sɔrɔ hadamaden man'i bolo maga fɛn dɔ la bana b'i sɔrɔ donc u bɛ mun kɛ ko bɛɛ ka to so donc ni bɛɛ tora so u y'a f'o de ma ko confinement donc bɛɛ bɛ to so mɔgɔw tɛ bɔ ni haju gɛlɛn gɛlɛn gɛlɛn tɛ ni daliluya gɛlɛn gɛlɛn gɛlɛn tɛ mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛ ma baarakɛyɔrɔw datugunna suguw datugunna magasinw datugunna yɔrɔ bɛɛ datugunna duguw bɛɛ lankolonyana ka duguw kɛ tomonkolon ye donc bɛɛ ka to so donc bɛɛ toli so parce que olu bara mɔgɔ banalen ka ca déjà komi u ye mɔgɔw to yen mɔgɔw ka yala donc banabagatɔ cayara donc u debordera donc u debordelen komi mɔgɔw tora so sisan u b'u ka hakɛ dɔn donc u bɛ k'a to banabagatɔ gɛlɛmanw olu u b'olu ta k'olu furakɛ banabagatɔ gɛlɛmanw u b'olu ta k'olu furakɛ banabagatɔ gɛlɛmanw u b'u ka hakɛ dɔn maintenant u bɛna bɔ o kɔnɔ u bɛna bɔ o kɔnɔ cogo di o ye parce que komi u b'u ka dɔgɔtɔrɔso hakɛ dɔn banabagatɔ gɛlɛmanw o fanga bɛ ka dɔgɔya u bara i b'a ye k'a fɔ tubabu jamanaw u bɛna bɔ datuguni parce que u ka dɔgɔtɔrɔsow olu bɛ ka fanga sɔrɔ mɔgɔ minnu ka bana kun ka jugu kosɛbɛ o jama bɛ ka dɔgɔya komi mɔgɔw tora so da tugunen bɛ mɔgɔw da la u tora so donc bana ka yaala camanba bɔra bana ka yaala la maintenant camanba bɔlen bana ka yaala la u bɛna da yɛlɛ mɔgɔw ka bɔ nka komi fura tɛ bana in na u bɛ mɔgɔw labɔ cogo di sifinnakaw sifinnakaw bɛ se bana in na bana in bɛ dɛsɛ olu de la kosɛbɛ o de la u bɛna sifinnakaw olu fɔlɔ labɔ donc n'olu bɔra ka caya olu bana in b'olu caman minɛ olu bɛ kɛnɛya donc ni bana in y'olu caman minɛ olu ka kɛnɛya hali ni olu y'a bila mɔgɔkɔrɔba minnu na olu tubabuw ka dɔgɔtɔrɔsow ka ɲi donc u bɛ taga olu ta k'olu furakɛ u bɛ taga olu ta k'olu furakɛ k'olu tɔpɔtɔ ni minnu sera a la an bɛ to ka u ka su koɲa o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ nka o yɛrɛ o ye n'i y'a ye u ye da tugu da la parce que o stratégie o bɛ bila sen kan n'i ka su koɲa ma caya kosɛbɛ de o de la i b'a a jateminɛ k'a ye ko ameriki perezan yɛrɛ a ko ko oms ni o ye diɲɛ tɔnba ye min sigilen bɛ diɲɛ kɛnɛyako kunna ko oms k'ale tɛ wari d'u ma bilen ko parce que k'u y'an trompé ko bana in tun bɛ sini tuma min k'u ma tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye n'u tun y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko bana in ka jugu tan ko bana in tun bɛ se mɔgɔw la tan tɔ tubabu jamanaw ko olu tun bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa bana in kana don u bara mais n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a a ye k'a fɔ ko diɲɛ dugu o dugu walasa ka coronavirus in kɛlɛ diɲɛ dugu o dugu u bɛɛ ye fɛɛrɛ de bila sen kan u bɛɛ ye laɲini dɔ de kɛ u bɛɛ ye objectif dɔ de fixé u yɛrɛ la u b'a dɔn u se ye min ye u b'a dɔn u ka jamana kɔnɔdenw hakɛ ye min ye u b'a dɔn bana in a bɛ yɛlɛma cogo min u b'o o vitɛsi dɔn donc u ye a jateminɛ u ka jamana min ka nɔgɔn a ma u ye o décision de ta k'o objectif ta bana in tɛ se ka gérer ni popapo ye bana in bana in tɛ se ka gérer ni tâtonnement ye bana in tɛ se ka gérer ni manamanako ye parce que bana in a mɔgɔ fagata de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mais walasa i ka nin bɛɛ faamu nin jamana ninnu ka stratégie ani mali yɛrɛ ka stratégie n bɛna misali kelen ta ta dugu fitinin kan dugu min ni a duguden bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ kɛmɛ fila ye donc dugu in duguden bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ kɛmɛ fila maintenant mɔgɔ kɛmɛ fila ni u ma foyi kɛ i n'a fɔ anw bara bɛ cogo min na c'est à dire que u bɛ bɛɛ to yen bɛɛ ka i sago kɛ mɔgɔw bɛ u gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ taa gɛrɛnw na an bɛ taa vote kɛ yɔrɔw la an bɛ taa kanpaɲi kɛ yɔrɔw la an bɛ masiki don an nun na dɔrɔn ka fotow de ta donc an b'a kɛ i n'a fɔ coronavirus ko yɛrɛ tiɲɛ tɛ ko mɔgɔ min bana bɛ mɔgɔ min minɛ donc o mɔgɔ de bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ kɛnɛmanw na donc banabagatɔ de bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ o b'a sɔrɔ kɛnɛbagatɔ o tɛ ka caya donc an ka banabagatɔ bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ ni an ma foyi foyi foyi kɛ donc bilenman point bilenman ninnu olu de ye banabagatɔw ye donc banabagatɔw bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ mɔgɔ mana gɛrɛ ɲɔgɔn na u b'a bila o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na donc o b'a to dɔgɔtɔrɔsow bɛ fa tɛp tɛp tɛp parce que n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ pratiquement nin duguni in kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ fila bɛ dugu min kɔnɔ eh, mɔgɔ kɛmɛ ani bi seegin ni kɔnɔntɔn o bɛɛ bɛ bana sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc ni mɔgɔ kɛmɛ ni bi seegin ni kɔnɔntɔn ye bana sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a b'i n'a fɔ n'i ye bamako ta sisan nɔ bamako ba kɔfɛla ni ba ɲɛfɛla fan bɛɛ fo k'a kɛ quartier kelen fila ɲɔgɔn dɔrɔn ye bana ma se yɔrɔ min na n'o tɛ ko bana ye o bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ donc o wagati kelen o b'a sɔrɔ mɔgɔ naani dɔrɔn ka se fo mɔgɔ wolonwula ma mɔgɔ naani dɔrɔn de bɛ kɛnɛya donc wolonwula a m'o dɔrɔn de sɔrɔ donc n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko o cogo la a b'i n'a fɔ ni bana ye bɛɛ minɛ donc ni bana dun ye bɛɛ minɛ mɔgɔ kɛmɛ fila la o banabagatɔ mana juguya kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka respirateur den tan an b'a dɔn den bi duuru an bɛ ɲɔgɔn faga o nɔfɛ donc a sukonya tɛ bɔ foyi fɛ donc a sukonya a tɛ bɔ foyi fɛ donc o de simulation ye nin ye donc i ɲɛ b'a la eh, nin video kɔnɔ ko eh, enjeu min bɛ yen enjeu in ye walasa mɔgɔ min bɛ bana ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min bɛ bana ɲɔgɔn fɛ il faut que i ka dɔgɔtɔrɔsow ka se olu ka banabagatɔ minnu mana juguya ka se olu kɔrɔ donc o bɛ jateminɛ cogo di o bɛ jateminɛ mali kɔnɔ anw bɛ se ka mɔgɔ hakɛ joli furakɛ ɲɔgɔn fɛ coronavirus bɛ mɔgɔ min na an bɛ se ka mɔgɔ hakɛ joli lada ni min ka ninakili ko gɛlɛyara ka ninakili mansin brancher o la ni min ka bana wɛrɛ dimina tuguni ka o soigner min mana eh, bana wɛrɛ sɔrɔ coronavirus kɔrɔ komi fura tɛ coronavirus in yɛrɛ la donc ko o tɔpɔtɔ anw bɛ se ka o mɔgɔ joli la, laraka ɲɔgɔn fɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ donc ni an ye o hakɛ dɔn ni an y'o hakɛ dɔn an bɛ baara kɛ n'o de ye jateminɛ an b'a to bana ka mɔgɔ min minɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ o ka bɛn mɔgɔ hakɛ ma mɔgɔ hakɛ min n'u ka bana juguyara an bɛ se ka u don bɛrɛ la nin dɔgɔtɔrɔso hakɛ ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko anw bɛ ka stratégie min bila sen kan anw kɛlen ka fɛɛrɛ min bila sen kan ni o ye ka mɔgɔw to yen bɛɛ k'i sago kɛ ni o ye ka élection organiser ka campagne organiser an mago tɛ a si la anw ka banabagatɔw de bɛna caya ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que chiffre min bɛ di aw ma bi chiffre ye tɛsti de t'an bolo tɛsti bɛrɛ tɛ mali la donc faamaw de bɛ tɛste ani se bɛ mɔgɔ minnu ye an yɛrɛ t'a dɔn critère min b'a la parce que an ye mɔgɔw ye olu tɛstera ka sɔrɔ bana a ma ye olu la donc olu tɛstera dɔw yɛrɛ b'a fɔ facebook ni internet kan ko n tɛstera ko foyi ma ye n na donc est ce que mɔgɔ bɛ teste ni mɔgɔ min ka bana juguyara de wa est ce que mɔgɔ bɛ teste ni coronavirus signew yera mɔgɔ min na de wa ou bien mɔgɔ jɔn bɛ critère jumɛn bɛ mɔgɔ teste foyi dɔnnen tɛ anw bara anw ma labɛn mais an ka tɛmɛ n'a ye an ka dugudennin kɔnɔ hali bi mɔgɔ kɛmɛ fila bɛ dugudennin min kɔnɔ donc mɔgɔ kɛmɛ fila bɛ dugudennin min kɔnɔ caman bɛ se ka a ye k'a fɔ ko ɛɛ eh, ko min se t'an ye ko coronavirus in yɛrɛ ko a tun bɛ mɔgɔ minnu na ou bien n'a a yera mɔgɔ minnu na k'an t'olu minɛ dɔrɔn ka taga olu datugu u ni mɔgɔ wɛrɛ kana gɛrɛ ɲɔgɔn na et puis ko coronavirus ko banna donc n'i ye a ta k'a lajɛ ni i ye coronavirustɔw dama dɔrɔn bana in mana ye mɔgɔ min na k'a kɛ i n'a fɔ an b'olu bɛɛ minɛ ka taa olu bɛɛ mara dɔgɔtɔrɔso kelen kɔnɔ donc n'i ye olu to ɲɔgɔn kan yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra cogo o cogo u dɔw bɛ bɔ donc ni o dɔw bɔra donc olu bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bana lase olu ma donc ni olu ye bana lase olu ma donc i b'a ye k'a fɔ ko olu fana bɛ mɔgɔ tɔw bana lase mɔgɔ tɔw fana ma donc n'i ye dugudennin ta k'a lajɛ mɔgɔ kɛmɛ fila bɛ dugu min kɔnɔ n'i ye a ye banabagatɔ bɛɛ mana ta ka a bɛɛ bila ɲɔgɔn kan donc ni eh, mɔgɔ kelen kelennu minnu bɛ bɔ olu b'a to komi mɔgɔ kɛnɛyata o bɛ dɔgɔya parce que kana ɲina hakilina ye min ye o tɛ walasa bana kana bɛɛ sɔrɔ ye ou bien bana ka bɛɛ sɔrɔ ye mais walasa mɔgɔ kɛnɛya ta ka caya ka tɛmɛ bana bɛ mɔgɔ min na kan donc ni mɔgɔ kɛnɛya ta ka ca ka tɛmɛ bana bɛ mɔgɔ min na kan bana bɛ hakɛ min na ka se ka o tɔpɔtɔ walasa ni fɛn fɛn juguyara an ka se ka o ta k'o dɛmɛ fɛn fɛn mana juguya o ka se ka ta k'o dɛmɛ k'o furakɛ donc n'i ye dugudennin ta k'a lajɛ mɔgɔ kɛmɛ fila donc pratiquement n'i ye a mɔgɔ kɛmɛ fila n'i ye banabagatɔw bila u dama la ka mɔgɔ kɛnɛmanw to yen donc banabagatɔ minnu bɛ bɔ hali ni banabagatɔw bɛ kɛnɛya o bɛ a to donc n'i ɲɛ b'a la tantɔ bana bɛ minnu na olu de bɛ bilenman na donc o bɛ a to banabagatɔ ani kɛnɛyabagatɔ donc o bɛɛ hakɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wagati kelen bon n'i ye mali ta k'a lajɛ sisan n'i ye bamako ta a b'i n'a fɔ n'i ye nin stratégie kɛ anw bara a b'i n'a fɔ air france min nana ni banabagatɔw tun b'o kɔnɔ n'an dɛsɛra k'o ye donc n'i tun y'olu bɛɛ ta k'olu datugu so dɔ kɔnɔ ka mali fan bɛɛ datugu mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ ti don donc o mɔgɔ ninnu olu somɔgɔw n'u ka mɔgɔ minnu bɛ taa b'u ye donc olu mana bana sɔrɔ u bɛ dɔw mana taa surɔfɛn di k'u ka mɔgɔ labɔ donc olu mana bana sɔrɔ ka na ni bana ye a na a kɛra cogo cogo bana in tun bɛ bakɔfɛ mɔgɔ bɛɛ minɛ ka baɲɛfɛ mɔgɔ bɛɛ to yen donc a b'i n'a fɔ ni mali bamako bakɔfɛ mɔgɔ bɛɛ banana donc an ka ta bamako hakɛ dɔrɔn na bamako bakɔfɛ mɔgɔ bɛɛ mana bana sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc a kɛra cogo cogo parce que cɛkɔrɔbala mɔgɔw tɛ se a la hali ni jeunes bɛ se bana in na donc jeune b'a ta i b'a lase i ka cɛkɔrɔba ma so donc cɛkɔrɔba mɔgɔw tɛ se a la donc n'a fɔra ko cɛkɔrɔba kɛmɛ duuru waa kelen waa mugan u bɛ cɛkɔrɔba waa kɛmɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka dɔgɔtɔrɔso fila ni saba la o kɔlɔlɔ mɔgɔ tɛ o dɔn donc o stratégie o de la o ti ɲɛ anw bara k'a fɔ ko ka banabagatɔw ta dɔrɔn k'u mara donc ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko o tɛ marché anw bara o kuma stratégie jumɛn bɛ marché anw bara donc stratégie min ni anw ka mɔgɔw y'a a laɲini n'u bɛ k'a kɛ n'a fɔ u bɛ k'o de bila sen kan mɛ u bɛ yɛrɛ sagokɛ la donc o de ye mɔgɔw k'u yɔrɔ janya ɲɔgɔn na parce que bana min tun ka di tubabuw ye o ye ka o de bila sen kan ni o wagati min na n'u ka banabagatɔ tun man ca wagati min na n'u ka banabagatɔ b'i n'a fɔ anw ta cogoya donc o wagati tubabu tun bɛ se ka o fɛɛrɛ bila sen kan mɛ komi u m'o kɛ o kuma la f'olu ka banabagatɔ cayara donc u tɛ se k'o kɛ donc o fɛɛrɛ o ye jumɛn ye donc a bɛ fɔ minnu ma ko mesure barrière ka i yɔrɔ janya ka bɔ mɔgɔw la i kan'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dabila ka masiki don bɛɛ ka masiki don i nun na n'i bɛ bɔ a kɛra finikolon ye o a kɛra fɛn o fɛn ye o fɛn dɔ biri i nun n'i da la dɔrɔn i k'i i nun n'i da i k'i tɛgɛ ko nun n'i da ka datugu k'i tɛgɛ ko i kan'i tɛgɛ di mɔgɔ ma kana gɛrɛ mɔgɔ la ni sibiri ɲɛ fila mɛtiri fila kana gɛrɛ mɔgɔ la ni mɛtiri fila ye donc mɛtiri fila don i ni bɛɛ cɛ

i bɛ se ka mɔgɔ joli banabagatɔ juguman joli tɔpɔtɔ k'u ladon ɲɔgɔn fɛ donc tant que i ma o détail ninnu tant que i m'o détail ninnu olu baara kɛ ni olu ye i bɛ ka baara fu de kɛ bon anw dun bara n y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko nin ka hakɛ bɛ nin ka hakɛ bɛ yen foyi ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye coronavirus dun bɛ kɛlɛ ni jamajɛ stratégie de ye parce que jama kunko de don bɛɛ de kelen kelenna i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye k'u ka to so k'a sɔrɔ i tɛ to kun f'u ɲɛna i t'a f'u ɲɛna u bɛ bɔ so don min na i t'a f'u ɲɛna kun min na u bɛ to so a bɛ mago min ɲɛ fo a y'i to so dɔrɔn a bana in bɛ yɛlɛma bana man ɲi a y'i to so a ye to so a ye to so bana man ɲi stratégie de bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw tɛ bagan ye mɔgɔw b'a faamu donc an bɛ ka taa sira min fɛ an bɛɛ b'an sen don a la walasa a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na mais stratégie ko t'anw ta la parce que bi n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka banabagatɔ jɔn b'a dɔn ni coronavirus signe yer'i la i kan ka mun kɛ i bɛ dɔgɔtɔrɔw de wele wa i bɛ sapeur pompiers de wele wa i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la wa ou bien i b'i yɛrɛ confiner de wa i bɛ mun kɛ donc o bɛɛ bɛ dépend stratégie min de adoptera donc fo k'a fɔ mɔgɔw ye de fo k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ de sen ka don a la fo dɔrɔn a a ye masiki don aw nun na a a y'aw tɛgɛ ko funu safinɛ la tɛgɛ ko ka ɲi dɛ parce que bana bɛ yɛlɛma tɛgɛ fɛ masiki don ka ɲi masiki b'a to i bɛ mɔgɔ wɛrɛw kisi i k'i yɔrɔ janya ka bɔ mɔgɔw la o yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ parce que bana a bɛ sɔrɔ fiɲɛ fɛ donc sisan n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ na an ka dugudennin in kɔnɔ tuguni donc an ka dugudennin in kɔnɔ ni anw ka stratégie in ta k'a lajɛ mɔgɔ kɛmɛ fila donc dugu an ka dugu ye mɔgɔ kɛmɛ fila ye donc anw ka mɔgɔ dugu mɔgɔ kɛmɛ fila donc o mɔgɔ kɛmɛ fila in u tɛ taa vote kɛyɔrɔ la u b'u yɔrɔ janya ka bɔ ɲɔgɔn na u tɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ masiki don u nun na u bɛ mɛtiri fila don u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko o dugudennin kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ kɛnɛya mɔgɔ kɛnɛya ta bɛ caya donc n'i ye a ta k'a lajɛ mɔgɔ bi duuru pratiquement o bɛ bana ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ bi duuru mana bana ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kɛmɛ fila o kɛmɛ fila o b'a sɔrɔ kɛnɛya ta bɛ ka caya kɛnɛya ta bɛ ka caya donc mɔgɔ bi duuru ka bana ɲɔgɔn fɛ a b'i n'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ fila la kɛmɛ kɛmɛ sarada la mɔgɔ mugan ni duuru ɲɔgɔn o bɛ bana ɲɔgɔn fɛ a b'i n'a fɔ n'i ye bamako ta k'o tila ba kɔfɛ ni ba ɲɛfɛ a b'i n'a fɔ ba kɔfɛla fankelen coronavirus bɛ se k'o bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ donc anw ka stratégie in min bɛ ka kɛ mali la a, a objectif peut-être a n'o de ka surun ɲɔgɔn na ou bien ba ɲɛfɛla donc dugu o dugu an ka région o région donc kɛmɛ kɛmɛ sarada la coronavirus ka mɔgɔ mugan ni duuru minɛ donc ni coronavirus y'o mɔgɔ mugan ni duuru minɛ o mɔgɔ mugan ni duuru est ce que an ka mɔgɔw b'a dɔn olu si bɛ si hakɛ min na donc lit hakɛ minnu b'an bolo est ce que an bɛ se o kɔrɔ parce que n'i ye mali ta k'a lajɛ bakuruba la mɔgɔ miliyɔn mugan mɔgɔ miliyɔn mugan n'i ye o mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la mɔgɔ mugan ni duuru ta o bɛ dɔ bɔ dɛ o bɛ dɔ bɔ dɛ donc est ce que minɛn bɛ anw bolo ka olu mana banabagatɔ jugumanw hali ni o kɛra 1 pourcent ou bien 2 pourcent ye est ce que an bɛ se ka o bɛɛ lada ɲɔgɔn fɛ n b'a tɔgɔ ko calcul kɛ o calcul kɛ i k'o chiffre bila commentaire la mali miliyɔn mugan miliyɔn mugan kɛmɛ kɛmɛ sarada la mɔgɔ mugan ni duuru o de bɛna bana coronavirus bɛna o de sɔrɔ anw bara ɲɔgɔn fɛ o ye u ka laɲini de ye donc n'u m'o sɔrɔ a bɛ caya n'o ye maintenant o mɔgɔ mugan ni duuru mɔgɔ mɔgɔ mugan ni duuru la o mugan ni duuru kɛmɛ kɛmɛ sarada la coronavirus a bɛ se fila la mugan ni duuru kɛmɛ kɛmɛ sarada la coronavirus bɛ se fila la donc o fila est ce que anw ka dɔgɔtɔrɔw labɛnnen don o kama baara bɛ kɛ o cogo de la maintenant ni baara kɛra o cogo la o fila o bɛ ɲini k'o ladon kabiri o bana ma juguya ko o yɔrɔ dɔn ka baara kɛ ni o ye mugan ni duuru o bɛ ɲini ka baara kɛ ni o ye donc baara bɛ kɛ ten de mali fan bɛɛ lajɛlen na donc o y'anw ka laɲini ye maintenant an ka o laɲini in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko ni laɲini in ma sabati ni laɲini in ma sabati an bɛ taa scénario fɔlɔ de la an bɛ taa n ye schéma fɔlɔ min f'i ye bɛɛ jɛ bila donc eh, yɛrɛsagokɛ parce que couvre-feu ne ma couvre-feu yɛrɛ o ye stratégie jumɛn ye couvre-feu kɔni ye dɔrɔn u b'a yira fanga b'olu bolo u sago bɛ polisiw la u b'u sago kɛ fantanw na n'o tɛ nafa foyi tɛ couvre-feu la coronavirus kɛlɛli la bana sufɛ bana de don gingin tɛ o coronavirus tɛ gingin ye coronavirus tɛ gingin ye bana bɛ yala sufɛ a bɛ yala tile fɛ a ti ko n'a bɛ bɔ tonso tɛ o a tɛ bɔ sufɛ dɔrɔn bana bɛ yala sira bɛɛ fɛ donc nafa foyi tɛ couvre-feu la maintenant i kan ka min dɔn ni o ye anw ka stratégie ye o de la min nafa ka bon video in yɛrɛ kɔnɔ an ka o stratégie in de adopter parce que gouvernement ka stratégie in i yɛrɛ ɲɛ b'a la a tɛna se k'a bɔ a sira fɛ wa hali n'a sera k'a bɔ a sira fɛ a sukoɲa a kɔlɔlɔ o fanga bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ anw ka stratégie e ni ne ka stratégie donc o ye de mɛtiri fila tɛ dɛ mɛtiri fila tɛ mɛtiri seegin donc ka mɛtiri seegin don i ni mɔgɔw cɛ parce que mit ni o ye ameriki ekɔlisoba dɔ ye o ɲinilikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ tisora ko tiso bɛ taa ni mɛtiri seegin de ye ko a tɛ taa ni mɛtiri fila ye donc tiso bɛ taa ni mɛtiri seegin ye donc mɛtiri seegin don i ni mɔgɔw cɛ n'i bɛ se wa kana don so kɔnɔ i n'a fɔ bureau de vote i n'a fɔ kɔrɔbɔrɔ bitigiw i n'a fɔ alimentation i n'a fɔ tailleur sow bitigi min da tugunnen don ni finɛtiri b'a la fiɲɛ bɛ munumunu i ni mɔgɔ kana ɲɔgɔn sɔrɔ o si kɔnɔ n'i ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ hali n'a tigi kumana ni bana in b'a la donc bana bɛ ta ka na se e ma ni bana dun ser'i ma ni e ye sifinnamɔgɔ e ye denmisɛnnin ye hali ni e bɛ se bana la i bɛ taa so i bɛ taa bana yɛlɛma i ka cɛkɔrɔba la ou bien i ka musokɔrɔba la o tɛ se bana kɔrɔ i b'a ta i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ anw ka li kɛmɛ wa kɛmɛ fila min bɛ yen u y'o di faamaw ma ou bien u ye surɔfɛn dɔw ye surɔfɛn di ko o li ninnu ta i tɛ li sɔrɔ yen i ka cɛkɔrɔba ou bien i ka musokɔrɔba bɛ sa i sababu la n'i kɛra sababu ye n'i kɛra i ka cɛkɔrɔba ou bien i ka musokɔrɔba sata ye i tɛ kɛ ni diɲɛ ye i tɛ kɛ ni lahara ye parce que i bɛ don jahanama la yɛrɛfagasu ka kala ye k'i ɲɛ turu a la dɔnnibaga si t'a f'i ɲɛna ko o ye latigɛ ye parce que o tɛ latigɛ ye o tɛ latigɛ o yɛrɛfagasuya de ye donc i tɛ ni diɲɛ i tɛ ni lahara ye n'i kɛra i ka cɛkɔrɔba sata ye n'i kɛra i ka musokɔrɔba sata ye i bɛ don jahanama la o la i janto i yɛrɛ la bana in man ɲi musokɔrɔbaw tɛ se bana in na musokɔrɔbaw tɛ se bana in na donc anw ka stratégie kana don so kɔnɔ kɔrɔbɔrɔ bitigitigiw u kana sɔn mɔgɔ fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka bitigi kɔnɔ mɔgɔ kelen u bɛ bɔ dɔ in b'a kɔnɔ da la alimentation aw kana mɔgɔ tɛmɛ mɔgɔ saba kan u bɛ bɔ dɔw bɛ don mɔgɔw k'u jɔ aran na mali yan a ye aranajɔ dege ten sa n b'a dɔn dubile ka di an ye mais an ye aranajɔ dege ten an ye an ka aranajɔ dege ten an ka nanbara dabila a tɛ mako foyi ɲɛ i ye miniti duuru miniti tan sonyɛni a tɛ mako foyi ɲɛ i ye i jɔ aran na n'i ye mɔgɔ sɔrɔ bitigi kɔnɔ a kɔnɔ da la n'i ye mɔgɔ sɔrɔ atelier kɔnɔ a kɔnɔ da la donc o ye anw ka stratégie ye anw ka stratégie a bɛ marcher an ka anw ka stratégie appliquer an ka dugudennin na mɔgɔ kɛmɛ fila donc ni mɔgɔw ti gɛrɛ ɲɔgɔn na u tɛ n'u taara ateliyew la u b'u yɔrɔ janya ɲɔgɔn na mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ bitigi kɔnɔ bɛɛ bɛ masiki don i nun na bɛɛ bɛ fini dɔ biri i nun na mɔgɔw bɛ taa u ka ci fɛ mɔgɔw b'u hakili to ɲɔgɔn na mɔgɔw tɛ taa jamajɛrɛ foyi la donc ni bɛɛ ye o sira ninnu matarafa jagokɛlaw bɛ to u ka jago la baarakɛlaw bɛ to u ka baara la foyi t'i jɔ nka sotarama taw olu bɛ dabila donc sotarama mɔgɔ fila donc sotarama tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila kan ɲɔgɔn fɛ donc kelen bɛ kun na kelen bɛ kun na parantikɛ bɛ da la a banna sofɛrikɛ kelen bɛ ɲɛfɛ donc ni an ye baara kɛ o cogo la ten bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ société bɛ organiser bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ mali bɛ se ka o kɛ maintenant ni bana ye mɔgɔ minnu minɛ donc ni bana yera mɔgɔ minnu na i b'a ye k'a fɔ an ka duguden kɛmɛ fila in na i ɲɛ b'a la tan bana a yɛlɛmali bɛ dɔgɔya parce que bɛɛ b'i janto i yɛrɛ la ni bɛɛ y'i janto i yɛrɛ la bana a yɛlɛmata bɛ dɔgɔya ni a yɛlɛmata dɔgɔyara ni bana yera minnu na n'a ye minnu minɛ olu bɛ to u ka so donc i ɲɛ b'a la ni bana ye min minɛ u bɛ to u ka so mɔgɔ si tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la donc mɔgɔ kɛnɛyata a yɛrɛ ma o de bɛ caya kosɛbɛ ka tɛmɛ bana bɛ mɔgɔ min na kan donc kɛnɛyata a yɛrɛ ma dugudennin kɔnɔ i ɲɛ b'a la k'a fɔ o de bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ donc banabagatɔ mana dɔgɔya an ka dɔgɔtɔrɔsow minnu ta mana juguya kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ se u kɔrɔ parce que o mɔgɔ tɛna caya o suguya tɛ caya kosɛbɛ an ka stratégie appliquer dugudennin na mɔgɔw b'u janto u yɛrɛ la mɔgɔw bɛ taa suguw la mɔgɔw bɛ kɔntiniye ka sotaramaw ta mɛ sotaramaw tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila kan mɔgɔ t'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ t'i ɲɔgɔn sɔrɔ fila fila kɔrɔbɔrɔ bitigiw kɔnɔ mɔgɔw b'u janto yɛrɛ la mɔgɔw t'i ɲɔgɔn sɔrɔ fila fila eh, tayɛrisow la ateliyew la bɛɛ hakili b'i yɛrɛ la alimentation kɔnɔ an tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila kan tɔw b'u jɔ aran na cɛ i jɔ aran na sa n ko maliyɛn tɛ sɔn aranajɔ ma aranajɔ tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔ ye nin bana ye n'i m'i dege aranajɔ la nin ye aranajɔ bana de ye nin ye aranajɔ bana de ye i bɛ aran suɲɛ an bɛɛ degelen don aran suɲɛ in na mɛ aran suɲɛ in nafa foyi t'a la i bɛ miniti tan min gaɲɛ kɛ a tɛ mago ɲɛ i ye n'i nana mɔgɔ min sɔrɔ i ɲɛ i jɔ a kɔfɛ an k'an dege aranajɔ la ten an ye dɔ kɛ aran suɲɛ na sa donc bɛɛ k'i dege aranajɔ la ni an y'an jɔ aran na n'an y'an jɔ aran na i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ k'i jɔ aran na i ka mɛtiri fila don i ni ɲɛfɛ mɔgɔ cɛ kɔfɛ mɔgɔ ka mɛtiri fila don a n'i cɛ ni bɛɛ y'i jɔ aran na mɔgɔ kana caya yɔrɔw la an bɛ se bana in na parce que an bɛ se bana in na cogo di i b'a ye dugudenni in kɔnɔ kɛnɛbagatɔ de bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ banabagatɔ kan donc finalement i b'a ye ko bɛɛ tɛna bana parce que n ye min f'i ɲɛ na boloci kun de ye kɛmɛ kɛmɛ sarada la ni bi wolonwula ni duuru kɛnɛyara donc olu bɛ tɔw kɔlɔsi donc i b'a ye k'a fɔ ko ni an ye nin mesure nin bila sen kan an bɛ wagati min na sisan komi anw ka banabagatɔ ma caya an bɛ se ka nin bila sen kan sisan donc anw ka banabagatɔ ti caya kosɛbɛ donc minnu bɛ kɛnɛya olu bɛ tɔw protéger minnu bɛ kɛnɛya olu bɛ kɛ sababu ye tɔw tɛ bana in sɔrɔ donc an bɛ se ka o sira de ta mais o sira tɛ ta ni eh, couvre-feu ye ka mɔgɔw tasi dasi su fɛ o sira tɛ ta ni eh, élection organisélenw ye o sira tɛ ta ni jamajɛrɛ foyi de ye donc n ye sira minnu fɔ an bɛ tɛmɛ olu de fɛ k'i yɔrɔ janya ka bɔ mɔgɔw la i b'a ye k'a fɔ ko eh, a b'i n'a fɔ sisan nɔ anw ka sirateji in mɔgɔ seegin o mɔgɔ seegin donc mɔgɔ kelen de bɛ taa kɛnɛ ma donc n'i ye du o du ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ bɔ ka taa dudenw ka musaka ɲɛnabɔ mɛ duden bɛɛ kana bɔ ka taa kɛnɛ ma ɲɔgɔn fɛ donc ni i ye anw ka sirateji in bila sen kan i mana taa du o du kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen dutigi o de bɔra ka taga baara kɛ sugu la ou bien a ka baara yɔrɔ la donc duden tɔw olu bɛ to so kɔnɔ ou bien dɔ bɔra ka taa sugu la ka taa sanni kɛ o bɛ boli ka segin ka na mais en tout cas n'i ye a lajɛ mɔgɔ seegin o mɔgɔ seegin mɔgɔ kelen o de kan ka kɛ objectif ye mɔgɔ kelen ka ye kɛnɛma donc ni o kɛra bana an bɛ se bana in na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an bɛ ka kɛnɛbagatɔ an ka kɛnɛbagatɔ o de bɛ caya bɔn anw ka nin sirateji in an mago tɛ guvɛrɛnman na ka nin bila sen kan bɛɛ bɛ se ka nin bila sen kan i ka nivo la ni an bɛɛ ye nin kɛwale ninnu matarafa sisan an bɛɛ ka nin kɛwale ninnu matarafa waribaw fɔra ko waribaw bɛna di donc dɛmɛ ka sɔrɔ an ka nin kɛwale ninnu matarafa a ma se baarakɛyɔrɔw ka datugu a ma se an ka jɔ i n'a fɔ tubabuw y'u ka mɔgɔw lajɔ tubabuw ma se ka nin kɛ parce que tubabuw ma kɔn parce que olu ka wulikajɔw fanga bonyana u ka suw cayara kuma min o de la trump ye oms mɔgɔw akise mɔgɔ tɛ se ka tasuma kɛlɛ i ɲɛ sirilen mɔgɔ ɲɛ sirilen tɛ tasuma kɛlɛ dɛ donc walasa an ka se bana in na fo bana bɛ mɔgɔ hakɛ min na o ka dɔn mɔgɔ hakɛ min kɛnɛyara mɔgɔ hakɛ min sara donc o tɛ se ka dɔn fo an ka se ka mɔgɔw larawi ka mɔgɔw tɛste an ka sirateji kɔnɔ an mana sirateji min bila sen kan ka to o sirateji kelen kɔ mɛ anw bara i b'a ye k'a fɔ ko an fanga a yɛrɛkɛlen don an kɔnsanterelen tɛ wagati dɔw la an b'a fɔ mɔgɔw ye u k'u tɛgɛ ko an bɛna masiki miliyɔn mugan san eh, an bɛna eh, mɔgɔw dɛmɛ mɛ an t'a fɔ mɔgɔw ye dɛmɛ kun ye walasa u ka to so de wa dɛmɛ kun ye walasa u ka dɔ bɔ u ka kɛnɛmabɔli de la wa ou bien dɛmɛ kun ye parce que tɔw y'a kɛ an fana b'a kɛ de anw ye couvre-feu bila sen kan o tuma bana in sufɛ bana de don wa donc anw tɛ foyi fɔ mɔgɔw ye anw bara i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ banana i t'a dɔn i bɛ min kɛ o i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la wa i bɛ to i ka so de wa o si dɔnnen tɛ donc nimoro dɔ kɔni bɛ yen k'i k'o wele donc imagine sini ni mɔgɔ waa kɛmɛ ye bana in sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ ka nimoro in wele o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di donc bana in bana in ye epreuve de ye min bɛna a to anw bɛna a dɔn ko an maralen don mɔgɔ minnu bolo jaa jaa jaa u n'an marali man kan bana in ye epreuve de ye epreuve min bɛna a to ni anw bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan bana in ye epreuve de ye epreuve min bɛna a to ni mali kura bɛna bila sen kan o mali kura ye o ye an bɛ hamina ni mali min ye o ye modibo keyitaw ye mali min to an bolo ye bana in bɛna a to de anw malidenw an bɛna a faamu k'a fɔ ko ja ko jamana t'i jɔ ni bɛɛ m'i sen don a la parce que ni bɛɛ y'i sen don a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in minɛ an ka mali minɛ an ka mali minɛ an bolo fila la ni an ye jamana minɛ an bolo fila la nin bana ye nin ye diɲɛ bana de ye hali bi seli kɔfɛ ani dɔgɔdon kɔfɛ anw ka mesure mɛtiri seegin ni i bɛ kare kɔnɔ mɛtiri fila ni i dɛsɛra mɛtiri seegin na ni masiki bɛ mɔgɔ minnu na i gɛrɛ u la ni mɛtiri fila ye kana tɛmɛ o kan kana don so kɔnɔ so min datugulen don i ni mɔgɔ wɛrɛ bureau de vote b'o la tayɛriso b'o la kɔrɔbɔrɔ bitigi b'o la alimentation b'o la n'i bɛ don i kelen wa mɔgɔ tɛ don i kan fana n'i taara mɔgɔw sɔrɔ ɲɛ i jɔ aran na n'i ye mɔgɔ sɔrɔ aran na i jɔ a kɔfɛ o tɛ tubabuya ye o tɛ siran ye bana in bɛ kɛlɛ ten dɔrɔn de wa ni bana in yera mɔgɔ min na gouvernement k'a fɔ an ye o tigi bɛ min kɛ bana in tɛ maloyala bana ye bana in tɛ ɲuguntɔ bana ye bana in bɛna bɛɛ minɛ parce que ni gouvernement ka stratégie lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la bana in bɛ mugan ni duuru ɲɔgɔn minɛ donc bana in bɛna pratiquement maliyɛn camanba de minɛ donc bana in bɛna bɛɛ minɛ o b'a yira k'a fɔ ko bana ye donc mugan ni duuru a bɛ se ka caya ka tɛmɛ hali kan ka taa fo bi saba bi naani na komi stratégie ninnu tɛ ka bila sen kan ka ɲɛ donc bana ye a bɛna bɛɛ minɛ mais mɔgɔ baden de bɛ kɛnɛya mɔgɔ sata o tɛ tɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la mɔgɔ fila kan o ye minnu bɛ dɛsɛ bana in na donc olu yɛrɛ komi an b'a fɔ fatutaw parce que dɔgɔtɔrɔso t'an bara parce que lit minnu bɛ yen olu bɛna kɛ surɔfɛnkow ni faamaw ka kow ye normalement mɔgɔ man kan ka tɛsite ni bana in t'i la mais an ɲɛ bɛ bana in ti mɔgɔ dɔw la hali a signe t'u la mais ko u ni banabagatɔ dɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na donc u bɛ taa tɛsiti bɛ k'u la parce que olu ye faamaw ye donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko ko ninnu ma ɲɛnabɔ kosɛbɛ anw bara o de la anw ka stratégie i yɛrɛ i k'o labɛn i bara i k'i kisi i ka cɛkɔrɔba kisi i ka musokɔrɔba kisi ni nin video diyara i ye kana ɲina i b'a partagé walasa mɔgɔ caman bɛ bɔ an ka kibaruyaw kalama en même temps i bɛ se k'i abonné an ka page la nin stratégie ninnu bɛɛ kɔnɔ ni i fana hakilina ye min ye a ko la i bɛ se ka o fɔ an ɲɛna commentaire kɔnɔ an ka video nataw la an bɛna kuma macron bɛna an ka juru efaseli min kɛ donc i abonné walasa i ka a faamu faransi ni mali cɛ juruko kuma ye min b'a la ko dogolen ani barkhane ni serval jɔn b'a wari sara n b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna o video kɔnɔ mɛ i tɛ se k'o sɔrɔ n'i m'i abone donc i abone an ka page la k'an bɛn